Takulandirani pa page ya Tikambe za Thanzi yomwe timakamba nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi umoyo wathu. Kwa amene mwapanga like ndi kutsatira page yathu, tikuti zikomo kwambiri. Tisanayambe kukamba za matenda, tinaona kuti ndi bwino kuti tiyambe ndi mtunda okumbutsana kapena kuphunzitsana za ziwalo zomwe zimapezeka m'thupi mwathu ndi ntchito zotamandika zomwe izo zimagwira. Ndipo mtsiku la lero tiyamba ndi ubongo. Ubongo umapezeka m'mutu mwathu, ndipo ku mbali ya ntchito yake tikhoza kunena kuti iwowotu ndiwo tcheyamani kapena kuti bwanamkubwa amene amayendetsa ndi kuwongolera ntchito zosiyanasiyana zomwe zimachitika m'thupi mwathu. Umatithandiza kuganiza, kuyenda, ngakhalenso kupuma. eyetu ngakhale mmapuma kapena kutenga mpweya kuchokera mmapapo ubongo nde umauza mapapo chochita inu musakuganiza ponse ubongotu uli ndi zigawo zigawo ndipo chigawo china chilichonse chili ndi ntchito yake yake mbali zina zimatithandiza ndi ntchito zazing'onozing'ono zofunika luso la manja kapena zala monga kulemba ndi kumanga mabatani mbali inanso ya ubongo wathu imatithandiza kutanthauzira zomwe taona Nchifukwa chake m'matenda aja a stroke kapena kufa ziwalo amene tiphunzire zambiri za iwo m'masabata akubwerawa, anthu amakanika kupanga zinthu kapena kuoneka mosiyana malingana ndi gawo la ubongo lawo lomwe lapwetekeka. Chifukwa ubongo ndiwo umaongolera ntchito zomwe zikuchitika m'thupi mwathu, ndi bwino kuusamala. Kuchipatala, timati munthu amafa pamene ubongo wake wasiya kugwira ntchito, osati pamene mtima wake wasiya kugunda. Choncho ndi bwino kuvala helemeti poyendetsa njinga. Ndikuyankhula ndinu akabaza kapena ma bikers. Kugona mokwanira, kudya zamagulu, komanso kuphunzira zinthu zatsopano kawirikawiri kuti ubongo wathu ukhale wathanzi. Ndiponso pepani ndinaiwala, pakachitika ngozi sizomanyamula anthu chinyamulenyamule ngati matumba a simenti kuwaponya m'galimoto kapena ambulansi kupita nawo kuchipatala ayi. Tizionetsetsa kuti khosi ndi lotetezedwa bwino chifukwa chakuti ubongo wathu ndi wolumikizana ndi khosi ndi msana wathu, ndipo zonsezi zimagwira ntchito molumikizana ngati banja limodzi. Zinthu zomwe zimaononga ubongo wathu part 1 kusagona mokwanira usiku. Thupi lathu lili ndi wotchi ya chilengedwe yomwe imayendera kuwala dzuwa kapena mdima usiku. Kutanthauza zoti timayendera sola. Zomwe ndikutanthauza ndi chakuti Kukada, maso amatumiza uthenga kupita ku ubongo wathu kuuza zoti kwada. Ubongo uja umatulutsa mankhwala otchedwa melatonin. Melatonin ndi mankhwala omwe ali mkagonetsa wa chilengedwe. Tsono vuto lake kapena ka tinene kuti ubwino wake, kagonetsa ameneyi amatulutsidwa ndi ubongo ukauzidwa kuti kwada basi. Chifukwa cha chimenechi, kanyali kena kalikonse kamene kamene kangawale usiku kutada kapena kugula kaya ndi foni kaya ndi tv kaya ndi malaptopu ipad chanchonse chomwe muli nacho inuyo chomwe chimabweretsa kanyali ubongo uja umapanga basi kusiya kutulutsa melatonin kogonetsa kachilengedwe kaja kenakono munthu amayamba nofulukuta fulukuta ah, usiku onse ndangokhala sindinagone iya kumufunsa iyayi ndinali pa foni iyayi ndinali pa tiktok chinanso chomwe chimachitika usiku mwachilengedwe ndoti thupi lathu limazizirako pang'ono zimatithandiza ife kuti tigone mwakuya pa chizungu amati deep sleep Ti- tikagona mokuya chonchija ubongo uli ndi anyamata ake amene amabwera usiku kuzakolopakolopa ubongowo mmene ndanenera muja kuti ubongo umachita zinthu zambiri ndiye usiku ndi nthawi yomwe iwo ono umapeza nthawi yoti uzichape uzichapechape uzisukesuke uzipuputepupute kukonzekera khala tcheru kuti i- iyambirenso ntchito zimenezi kukacha sono usiku uja tikapanda kugona mwakuya chonchija ak- akalungusese akalungusese amene ama- amakhala mu ubongo muja zosalira za mu ubongo zomwe zimayenera kuchapidwa zija zimene zija zimakhala zikungochulukira chulukirabe Zinthu zimenezi zimachitika usiku okhaokha tikagona mokuya. Ndikunenetsa kunena kuti usiku okhaokha chifukwa pali anthu ena amati, ah, ine sindimagona usiku koma ma- masana ndi eh ndimakhala ndikungogonagona kutengatenga timanapu. Tsono ndikudziwanso kuti pali anthu ena amagwira ntchito zachipatala komanso anthu ena mwina amagwira ntchito zachitetezo. Malingana ndi ntchito yawo sangathe kumagona usiku wina uliwonse. Mtsogolomu tiponyanso zinthu zina zomwe kuti anthu amene angatani. Koma kwa ife tonse amene tili kuthekera kogona usiku koma sitigona, tichitepo kanthu. Anthu amene amagona mokwanira kawirikawiri sakhala ndi vuto kukumbukira zinthu, kukhala ndi chidwi pa zinthu kapena kuphunzira. Zinthu zomwe zimaononga ubongo wathu. Aka kokha kabaya anthu ambiri. Shuga. Akuluakulu, shugatu amaononga ubongo. Shuga amene tikunkamba panoyi ndi shuga uja oyenga, pachizungu amati refined. Ife tingoti shuga wa white uja timathira mu tiyi, timathira m'makeke, zigumu zikondamoyo, amapezekanso m'mafanta, majuisi ndi zina zotero. Shuga ameneyi kafukufuku waonetsa kuti amaotcha kapena kuti kusupula ubongo, ubongo uja umakhala ngati wapweteka, pachizungu timati inflammation, zomwe sizili zinthu zabwino. Tiphunzira zambiri za zimenezi mavidiyo amene akubweramo, koma panopa mwachidule amapweteka ubongo. Chachiwiri, shuga amabweretsa mankhwala a m'mutu achilengedwe achisangalalo, pachizungu timati dopamine. Chinkana timati munthu akadwala malungo timati ah, tampatseni fanta ameneyo achira. Upezadi kuti munthu akamwa ka fanta kaja wayamba kukamba nkhani, wayamba kudumphadumpha, wayamba kusangalala. Ndi chifukwa cha ka dopamine kaja kamankhwala kachisangalalo kaja komwe ubongo wathu umatulutsa tikadya zinthu za shuga. imene inali joko ndiyeno vuto ndi lakuti ubongo uja umazolowera shuga uja moti munthu ukakhala tsiku limenelo osadya shuga basi ubo- ubongo uja umakhala ngati wanyanyala basi kungokhala munthu oyipidwa okwiya ah, zinthu kukhala ngati mutu wako wasokonekera mpana udyeso shuga basi ndikuti khangati tsiku lako lija labwereranso mchimake tsono ine sindikuletsani kudya shugatu pano papeji ino sitimaletsana zochita ayi timangokupasani uphungu cholinga choti inu mukakhala mukalingalira muthe kupanga chisankho chabwino chokhuzana ndi umoyo wanu china kuganiza zoyipa nthawi zonse munakumanapo ndi anthu okuti chiyambireni amangokamba zoyipayi zokhazokha kapena kuti pachizungu timangoti negative zokhazokha sindikunena inu sindikunena inu ayi koma ena ake anthu oti mukakumana nawo mamawa ah mwadzuka bwanji adona ii mama wankhumba omwe woyenda nubuulawu ah okay chabwino zikhala bwino zikhala beta kumana nawo masana eh kutchalitchi kunali bwanji Ii, inetu paja abusa amene aja samandidalitsa ayi ndimangopitira umodzi womwewo kutchalitchi kwawoko. kumana nawo madzulo akuchokera kukwati ee asisi kukwati kwathu uko munapitako kunali bwanji hmm, kaya ndimapitirako njiso kukwati kumeneko kungotayako nthawi yanga ndi yofupa yanga akwati ake sanatchene zakudya zatiperewera palibe chabwino chinachitika anthu ngati oterewa china chilichonse nkhani choyipa chokhachokha chomwe chimatuluka pakamwa pawo anthu amenewa musakhale inu inu mumapanga folo peji ya tikambe za thanzi sindikuti muzinama ngati chimene chili chilungamo chanu ayi koma osazipangisa chizolowezi chifukwa chokuti mukamaganiza ndi kuyankhula zoyipa ubongo wanu umalandira mauthenga amene aja ndipo umaona ngati uli pampanipani khala ngati zinthu sizili bwino tili pampanipani kenakono umatulusa mankhwala ampanipani omwe pachizungu timati cortisol mankhwala ampanipani tsopano mankhwala ampanipani amenewa pachizungu timati ma stress hormones kapena kuti imene ndanenera cortisol akachulukira amapangisa ubongo wathu kuti uchepe kapena timati kushrinka ngati mmene mumapangira nthawi zina kuti mukachapa t-shirt ija imakhala kuti mmene machapa inali large pamene musukuluza ndi small ubongo wanunso umachepa chonchija chifukwa chokuti wakhalisa pampanipani chifukwa choganiza ndi kulankhula zinthu zoyipa komanso munthu ukamayankhula ndi kuganiza zoyipa kwambiri, negative thinking, zimapangisa kuti ukhale woyiwalayiwala, ubongo wathu umakhala woyiwalayiwala komanso umakhala ndi mantha opitiriza miyezo aja timati anxiety pa chizungu. Ngati mwaphunzira kanthu kena mu tsiku la lero, pangani like ndi kuyika ndemanga zanu pansipa, osayiwalanso kuwagayira vidiyoyi anthu ena kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.